Wawa mfumu ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wamenyedwa molapitsa ndi anyamata osadziwika bwino bwino mnyamata ameneyu dzina lake ndi jinisi ndipo umu ndi mmene zilili jinisi ndi mnyamata amene amachokera ku malawi ku blantyre koma amakhala mu dziko la south africa ku pretoria mnyamata ameneyu dzana adapanga ulendo opita kukamuona mzake atapita kwa nzake kuja adacheza bho bho akubwerera Adakumana ndi anyamata munjira. Anyamata aja adamupatsa moni, iyeyu adayankha. Zotsatira zake anyamata aja adamulondola. Atamulondola adayamba kummenya. Ammenya yee mpakana anamubaya ndi mpeni. Atamubaya ndi mpeni, adamusiya iyeyu ali thapsa. Anyamata aja amaona ngati kuti iyeyu wamwalira. Ndiye ananyamuka nkumapita. Atakhala chinthawi pamalo paja, Jinisi anapeza mphamvu zoyamba kudzuka. Anadzuka bho bho koma amakanikabe kuyenda. Anthu achifundo adamuona. Adamthamangira, anamthandiza. Anamfunsa Jinisi, Uli ndi mzako kapena m'bale wako? Jinisi anati ayi, ndilibe m'bale wanga koma ndili ndi mzanga. Zotsatira zake anamtengera kwa mzake. Mzake uja atamuona Jinisi mmene alili, anaimbira foni kuwaimbira bwana ake a Jinisi kuti Jinisi wapangidwa chipongwe. Bwana ake a Jinisi anabwera. Atafika kumene kuja kumuona Jinisi mmene alili, adapanga chiganizo chopita naye kuchipatala. Kuchipatala kuja anamthandiza ndithu, mawa lake anampanga release. Koma abwana ake aja ataona mmene alili Jinisi anati no uyuyu singakamusiye yekha kunyumba kwawo kuli bwino mnyamatayu apite kunyumba kwathu ndikakhale naye after 2 days or 3 days kenako ndimtumize kwawo kenako anamtenga adapita naye kwawo abwana aja. Anthu aja atava zoti Jinisi adakali moyo adapangaso plan yopita kunyumba kwa Jinisi potchola chiseko atalowa mnyumba sanapezemo Jinisi. anangopezamo katundu wa Jinisi. Jinisi anali ndi zinthu zosiyanasiyana, anali ndi ma camera, anali ndi ma speaker, anali ndi ma computer, zonse anthu aja anyamula aba atenga. Koma cholinga chawo anthuwo kunali kuthana ndi Jinisi. Panopa Jinisi akukanika kupita kwawo ali ndi mantha. Koma mphekesera yuveka kuti Jinisi amapanga chibwenzi ndi Lutendo. Lutendo ndi mtsikana. wa ku Zimbabwe ndi chibwenzi chake chakalekale ndi chimene chinapanga mapulani amenewa pofuna kuthana ndi jinisi. Chibwenzi chakecho chikuganiza kuti mkaziyo adathetsa chibwenzi chifukwa cha jinisi nde zotsatira zake anthu aja akumusakasaka jinisi nde panopa jinisi akuopa kupita kwawo. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengere phunziro. Akuluakulu ndimakamba nthawi zonse, musanayambe kupanga chibwenzi ndi mkazi muzimufufuza, kodi mkaziyo amatani? Ndipo kumene analiko anachokako bwanji? Atsikana ambiri amapanga chipongwe anyamata ndikumapita. Samayang'ananso za mmbuyo nde iweyo ukangopanga naye chibwenzi amasanduka wabwino kwambiri koma za mmbuyo mwake sukudzidziwa nde umavulala ndi iweyo ngati sukudziwa za mmbuyo mwake. Chitsanzo ndi Jinisi akuvulalira zinthu za eni kumene amapangana chipongwe. kunalibeko koma anthu aja akumusakasaka chifukwa chakuti akuganiza kuti mkazi uja anathetsa chibwenzi chifukwa cha Jinisi. Atsikana ambiri ali ndi khalidwe limeneli, amapanga chipongwe mamuna ndikuiwala ndiye iweyo ukakomana ndi mkazi uja umambopanga naye chibwenzi ndiye mamuna uja amaona ngati vuto linali iweyo amene unapangisa kuti anthu aja alekane amambokusaka iweyo zosatira zake kaya kupha kaya kubaya china chilichonse chingathe kuchitika chifukwa chakuti iweyo uli pamalo posayenera. Akuluakulu, musanayambe kupanga chibwenzi ndi mkazi, mfufuzeni kaye.